Ndị be anyị ekene m unu na-asị unu nnọọ n'oge nkwalite Igbo na nke na-abịara gị site n'aka nwanne nwoke bụ Maazị Chinwata Kwaku. Ee, ndị be anyị bikonu ka anyị na-aga n'iru anyị ga na-etinyekwa ntakịrị bekee ka ndị na-abụ nwa afọ Igbo na ndị anaghị anụ asụsụ Igbo nwee ike na-esonyere anyị. Ụmụnne m wee na-asị unu good morning, good afternoon, good evening depending on your time zone. Ee, n'oge gara aga we started with a eh, Igbo alphabet, mkpụrụ ụda asụsụ. Anyị nebara anya hụ one ha dị iri atọ na isii wee gakwa n'iru wee tọsaa ngalaba ha dị ngalaba abụọ ụdaume nakwa mgbochiume. In our previous class we discussed about ụdaume, the divisions of uh, ụdaume, the, English, the vowels, the Igbo vowels. Anyị nwere ụda arọ na ụda mfe ebe anyị wekwara mepụta mkpụrụ okwu ole na ole. wee na-asị n'oge ọzọ in our, pre- in our next class we are going to look at mgbochi ume ya bụ tata ya ka anyị ji wee bịa tata ka anyị leba anya na mgbochi ume otherwise in English ihe a na-akpọ ya bụ the consonants tata mgbochi ume Ee, mgbochi ume dịka aha ya si wee dị If you look closely, i nee anya ị ga-ahụ na o nwere ihe naabọ dị na ya mkpụrụ okwu naabọ dị na mgbochi na ume. Mgbochi in English uh, and, uh, English stands for blockage or barricade. Mgbochi. The second part of it, ume. Ume n'asụsụ Bekee pụtara strength, energy or breath. But in this context, na nke taata, ihe anyị na-ene anya bụ ume nya anyị kpọkọọ ya ọnụ hụ mgbochi mgbochi ume ụmụnne m gịnị bụ mgbochi ume anyị sị na mgbochi ume bụ mkpụrụ ụda asụsụ ndị nke ahụ bụ na oge a na-akpọpụta ya na a na-enwe mgbochi ikuku n'ihi na njiakpọ naabọ maọbụ karịa na ibe ya na-emetụta iji wee kpọpụta nya bụ ụda iji wee maa atụ ba ugbu a anyị ga-edepụta ya ka anyị hụ one ha dị mgbochi ume a dị iri abụọ na asatọ n'asụsụ Igbo that is 28 in numbers

ndị be anyị ndị a bụ mgbochi ume e nwere n'asụsụ Igbo ha dị iri abụọ na asatọ ka anyị gụpụta ha be nnukwu na obere chi dị fe gị gbe ghe gwe he je ke kpe kwe le me ne ṅụ nwe nye pe re se she te, ve, we, ye, ze. Ha dị iri abụọ na asatọ. Dịka anyị kwuru na mkpọpụta ha na njiakpọ na ibe ya na-emetụta, a na-abịakwa nwee obere mgbochi ikuku n'ezie na ọ bụ otu a ka e si akpọpụta ya bụ mkpụrụ ụda asụsụ. Ọ bụ ya kpatara e ji kpọọ ya mgbochi ume. Ọ na-egbochi ume njiakpọ na ibe ya na-emetụta. Iji maatụ, nke izizi bụ b na mkpọpụta mkpụrụ ụda asụsụ a bụ b. Egbugbere ọnụ elu na nke ana na-emetụta upper lips and the lower lips b b b. Mgbe a na-akpọpụta ya, a na-enwe mgbochi ikuku ntakịrị oge tupu ya bụ ụda ewere pụta. Ọzọ bụ ch ch ch na mkpọpụta chi nee anya eze elu na nke ana na-emetụtakwa otu a ka ọ dịkwa na n'akpo otu a ka ọ dịkwa na dị dị ị fụ na eze elu na egbugbere ọnụ ala na-emetụta iji wee kpọpụta ya bụ ụda otu a ka ọ dịkwa na ndị ọzọ niile ọ bụrụ na ị kpọọ ya i were ya n'otu n'otu ị ga-ahụ na nji akpọ na ibe ya o nwere ndị anyụrụ na ime akpo na-emetụta nwee ndị ọ bụ nnọọ ire na-emetụta ibe n'elu ọnụ iji maatụ le le ire na-emetụta n'elu ọnụ ọ bụ ya kpatara e ji kpọọ ha mgbochi ume oge a na-akpọpụta ha a na-enwe mgbochi ikuku n'ihi na o nwere nji akpọ na ibe ya na-emetụtanụ dịka anyị na-aga n'iru ee ọ bụrụ na tata bụ izizi ị na-esonyere anyị if this is your first time joining us we have uh, previous lessons on uh, mkpụrụ ụda ume uh, ụda ume n'onwe mkpụrụ ụda asụsụ sorry ụda ume n'onwe ya uh, there's a link in the description below this video please hit that link and uh, refresh your memory so you can meet up dịka anyị na-agakwa n'iru ụmụnne m Mgbochi ume a anyị nere anya, unu nee anya unu ga-ahụ na o nwere ihe dị iche dị na mgbochi ume a. Unu nee anya ọhụma, o nwere ndị gbara mkpị, ndị dị ụzọ abụọ, nwee ndị kwụrụ onwe ha. A bịa na mgbochi ume, e kere ya ụzọ naabọ. E nwere mgbochi ume mkpị na mgbochi ume nge. Mgbochi ume mkpị bụ mgbochi ume ndị nke ahụ dị abụọ nke bụ na e kewaa ya na ha agaghị akwụ sọsọ ha, ha agaghịkwa enwe nghọta zuru oke maọbụ ụda zuru oke. Ka anyị depụta ha ka unu fụ one ha dị. Ha bụ ndị a. unu nee anya unu ga-ahụ na ndị a anyị kara anyị kachiri akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ bụ mgbochi ume mkpị unu nee anya ha gbara mkpị ha dị abụọ abụọ gịnị bụ mgbochi ume mkpị mgbochi ume mkpị bụ mgbochi ume ndị ahụ e dekọrọ ọnụ nke bụ na e kewaa ya na ha agaghị enwe nghọta nke ha zuru oke iji maatụ na mkpụrụ ụda asụsụ a bụ chi E kewaa ya ụzọ naabọ, ị hụ na nke a abụrụla ihe ọzọ, nke a abụrụ ihe ọzọ. Otu ahụ ka ọ dịkwa na nke a. Otu a ka ọ dịkwa na nke a na ndị ọzọ. Ha dị iteghete n'asụsụ Igbo. Ọ bụrụ na unu nee anya, ndị nke fọdụrụnụ bụ mgbochiume nge. Mgbochiume nge bụ ndị nke ahụ kwụụrụ onwe ha, ha tozuru etozu kwụrụ onwe ha O nweghị otu ọbụla a ga-esi wee kewaa ha. Ha dị iri na iteghete, ya bụ 19, iri na iteghete ka ha dị n'asụsụ Igbo. Nee ha: be, de, fe, ge, he, je, ke, le, me, ne, ṅe, pe, re, se, te, ve, we, ye, ze. Ha dị iri na iteghete bụ mgbochiume nge ebe mgbochiume mkpị dị iteghete. ịkpọkọ ha abụọ ọnụ ịgbakọ ha abụọ enye gị iri abụọ na asatọ mgbochi ume Igbo dị ụmụnne m anyị na-asị unu daalụ n'ebe a ka anyị ga-apịachie na nke taata n'oge nkwalite Igbo nke na-abịara gị site n'aka nwanne m nwoke bụ maazị Chinweta Nwankwo ndị be anyị anyị wee na-ayọ unu na-asị biko anyị nọ na YouTube anyị nọ na Facebook na-ayọ unu biko ka unu binyere anyị aka n'akara subscribe ya nakwa follow ọ ga-abụ mgbe ọbụla anyị gbagotere n'ikuku i nwee ike sonyere anyị ndị be anyị n'oge ọzọ anyị ga-eneba anya na myiri ụda ume e nwere n'asụsụ Igbo myiri ụda ume wee na-asị gị biko chere anyị na anyị ga-abịa ọzọ ndị be anyị ka emesịanụ daalụnụ